Ihe ọgụgụ Nzukọ nsọ Katọlik.
Ụka nke mbụ n'oge olileanya Onye Nzọpụta, afọ nke abụọ. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, isi nke iri isii na atọ, malite n'usoro nke iri na isii ruo na nke iri na asaa, usoro nke iri na itoolu, bido n'isi nke iri isii na anọ, malite n'usoro nke abụọ ruo na nke asaa. Isiokwu, Tiwapụ eluigwe gbadata. Onyenwe anyị, ị bụ Nna anyị, Onye nzọpụta anyị bụ aha ochie gị. Onyenwe anyị, gịnị kpatara i jiri hapụ ka anyị na-agagheri, na-ahapụkwa ụzọ gị? Gịnị kpatara i jiri hapụ ka anyị kpochie obi ghara ịtụrụ gị egwu? Kpọghachie anyị azụ n'ihi ụmụ odibo gị. na agbụrụ ahụ ị họọrọ ka ha bụrụ ndị nke gị. Ewoo, ọ ga-ama mma ma a sị gị tiwaa eluigwe gbadata. Ka ugwu ukwu gbazee n'ihu gị. Ka a hụ ihe na-emebeghị mbụ. Nụ ihe a na-anụbeghị mbụ. Anya ahụbeghị, ntị anụbeghị na e nwere chi dị ka gị, onye na-arụ ọrụ ebube maka ndị tụkwasara ya obi. Ị na-eduzi ndị kwụbara aka ọtọ, ndị bu iwu gị n'obi. Iwe were gị mgbe anyị bụ ndị njọ. O teela anyị na-enupụrụ gị isi. Anyị dum dị ka ndị rụrụ arụ. Ịkwụba aka ọtọ anyị ahụ dị ka nkịrịka akwa ruru unyi. Anyị dum akpọnwụọla ka ahịhịa. Mmehie anyị na-ebugharị anyị ka ikuku. O nweghị onye kpọkuru aha gị. Nke a na-enwe onye metụrụ ụṅara imetụ gị aka. Maka na i zolaghara anyị ihu gị, bịakwa tụghapụ anyị ka anyị na-agwọtọrị na njọ anyị. Onyenwe anyị, n'ezie ị bụ Nna anyị. Anyị bụ ụrọ, gị bụ ọkpụite, anyị niile bụ ọrụ aka gị. Okwu nke Osebụrụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ, Chineke nke igwe ndị agha, kpọchigha anyị azụ, mee ka ihu gị chakwasị anyị, ka anyị wee nweta nzọpụta. Onye nche nke Izrel, tọọ ntị n'ala nụrụ olu anyị. Si n'oche eze gị ebe i ji ndị mmụọ ọma gbakwasị ụkwụ chawapụta. Kpalite ike gị, bịa zọpụta anyị, Azịza, Chineke nke igwe ndị agha, kpọchigha anyị azụ, mee ka ihu gị chakwasị anyị, ka anyị wee nweta nzọpụta. Chineke nke igwe ndị agha, anyị na-arịọ gị, Chee anyị ihu ọzọkwa. Si n'eluigwe ledata anya n'ala ka ị hụ. Azịza. Chineke nke igwe ndị agha, kpọchigha anyị azụ, mee ka ihu gị chakwasị anyị, ka anyị wee nweta nzọpụta. Ka enyemaka gị nọnyere onye ị họtara ahọta, onye i jiri aka gị nye mgbasi ike. Mgbe ahụ, anyị agaghịkwa agbalagha gị ọzọ. Nye anyị ndụ ọhụrụ, ka anyị wee na-akpọku aha gị. Azịza, Chineke nke igwe ndị agha, kpọchigha anyị azụ, mee ka ihu gị chakwasị anyị, ka anyị wee nweta nzọpụta. Ihe ọgụgụ nke abụọ Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degaara ndị Kọrint, isi nke mbụ, malite n'usoro nke atọ ruo na nke itoolu. Isiokwu Anyị na-eche ka e gosi anyị Onyenwe anyị Jesu Kristi. Ka Chineke na Nna Onyenwe anyị Jesu Kristi zitere unu amara na udo. Ana m ekele Chineke akwụsịghị akwụsị maka amara niile dị iche iche unu natara si na Jesu Kristi. Ana m ekele ya na o mere ka unu baa ụba n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche, ọ kachasị n'inwe ndị nkuzi na ndị na-ekwu okwu Chukwu. N'ezie, ịgbara Kristi akaebe siri ike n'etiti unu, nke pụtara na ọ gbawaghị unu aka onyinye nke mmụọ nsọ, ebe unu na-eche ka e gosi Onyenwe anyị Jesu Kristi. Ọ ga-eme ka unu guzosie ike, ka a ghara ịta unu ụta ruo ụbọchị ikpeazụ, nke bụ ụbọchị Onyenwe anyị Jesu Kristi. N'ihi na mgbe Chineke kpọrọ unu oku, o jikọtara unu na Nwa ya, Jesu Kristi. Chineke bụ onye a ga-atụkwasa obi. Okwu nke Oseburuwa. Ekele dịrị Chukwu. Mbeku. Aleluya, aleluya. Onyenwe anyị, gosi anyị ebere gị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'Oziọma dị asọ nke Mak dere, isi nke iri na atọ, malite n'usoro nke iri atọ na atọ ruo na nke iri atọ na asaa. Isiokwu Mụrụ anya n'ihi na ị maghị mgbe onye nwe ụlọ ga-eji bata. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, Na-echenụ nche, mụrụnụ anya, n'ihi na unu amaghị mgbe oge ahụ ga-abụ. Ọ dị ka nwoke gara mba ọzọ. Mgbe ọ na-ahapụ ụlọ, ọ gwara ụmụ odibo ya lekọtawa ihe ya, bịakwa kenye nke ọ bụla ọrụ nke ya. Ọ gwara onye nche ọnụ ụzọ ka ọ mụrụ anya. N'ihi ya, mụrụnụ anya, maka na unu amaghị mgbe nna ukwu nwe ụlọ ga-abata, ọ bụ n'anyasị, ka ọ bụ n'etiti abalị, ka ọ bụ mgbe oke ọkpa bere akwa, ka ọ bụ n'ụzọ ụtụtụ. Ọ bụrụ na ya abata mgbe a na-atụghị anya ya, ya ahụkwala gị ebe ị na-arahụ ụra. Ihe m gwara unu ka m gwara mmadụ dum, mụrụnụ anya. Ozi ọma nke Osebụrụwa, otito dịrị gị Kristi.